Taonani, taonani, taonani, taonani, taonani, maita bambo, taonani, taonani, okay. Eh, inu mukudziwa pa bwino lomwe kunena kuti ah, vitumbiko mi- mumba Ah, tula pansi udindo umene anali nawo makamaka ku NEC kumeneko ndithu ku ah, chipani cha mcp nde iwowa akuti atula pansi chifukwa cha zandale zokokanakokana zoti tithana tithana nawe tithana nawe komano iwowa

okay iwowa achita izi chifukwa chonena kuti ngati mukumbukira bwino lomwe iwowa ali ndi nkhani ku khoti nkhani imene yoti iwo amayenera kuyimba kukayima ngati mp ku mzimba central kumeneko ndithu ah, kumene kunachitika ngati kuti ah, akulimbana ndi azawo amkandawire enaakenso okay iwowo analuza ah, ma primaries kumenekoko ndeno paja mukudziwa bwino lomwe kunena kuti iwowo anapita ku khoti kunena kuti iyayi mupanga bwanji ma primaries ine kulibeko nde nkhani ija imene ikuyendera ku khoti kuyenda njomba masiku akuyandikira palibepo tsogolo limene likuveka kenaka tinadzamvanso kunena kuti iyayi ah, chiletso chimene chija achichotsaponso iyayi basi nga- analuza analuza komano iwowo anadzalengezanso kuti iyayi nkhani ija ilipobe ndithu okay kupita chitsogolo kumbuyoko ngati mukumbukira a Chimwendo ananena kuti ngati wina wake angaluze ma primary ndi kuganiza zoti akayima ngati independent kudera kwa kumene waluzako tidzamuchotsa mu chipani tidzachotsanso udindo umene ali nawo ah, makamaka ku chipaniko okay ngati mukumbukira ine ndikumbukira zonsezo unduna amapereka ndi a president chipani chilibe mphamvu kunena kuti chimchotsa munthu ngati nduna chanichani ndeno akhoza kupitiriza unduna komano iwowa atafuna kuonetsa chidwi kunena kuti afuna ayime paokha chifukwa analuza ma primaries ndekuti agwetsa maudindo onse amene ali nawo nde iwowa asewera gemu ya changu kwambiri pa tauni Achokeratu okha ndi cholinga kuti nkhani ija zikayendera mwa mtundu wina ku khoti, akakwanitsebe kupikisana nawo ngati independent kudera kwawo kuja. Musaiwaletu kuti iwowa apereka ma anapereka ma ambulasi kumenekoko asanaluze ngati ah, ah, ma- asanaluze ma, ma, ma primaries anapereka maambulasi kumeneko osatiso kudera kwawo kokhakonso anaperekanso madera enaso komano ku mzimba komweko so iwo aona kunena kuti kuti adzangochoka nthawi imeneyo ndikulengeza kuti akayimabe whatever the case ku zisankho ngati independent iwo aona kuti zimenezo zosatani ndi zosatheka ndi nthawi idzakhala mwina itatha ndi aona kuti oho nditulukiretu pano Then kenaka muva muva cha pompanoso muva nena kuti whatever the case kaya nkhani yakukhoti ndiwina kaya sindiwina koma ndikayimabe ku mzimba ngati uh, makamaka uh, independent mp nde mangofuna ndikutseguleni maso pamenepo kuti musaone ngati kuti angochita izizi yayi achita pa zifukwa zokhala ngati kuti akukakamirabe kuti akayimebe ah, ngati independent otherwise anakati aima ngati independent anakachita uchotsa mu chipani uwagwetsa maudindo amene anali nawo ku chipaniko ku neki etu nde nimangofuna ndikutseguleni maso pamenepopo kuti mwina anthu ena amene simukuziwa mudziwe ndithu Ah, komano ineyo ndi diso langa lovuta kwambiri ngati mr taonani taonani ndinaona zimenezo zimene inuyo simukutani simukuona ambiri mwa inu muvomereza ambiri mwa- ambiri mwa inu amene munabadwa ndi chidani ndine mungonenabe kuti "Ah, ukuyankhulaso chaniso iwe komano ndilibe nazo ntchito ndakuwuzani nkhani yake ndimeneyoyo ndithu bye bye